An balima cheick pro tv lajɛbaw bɛɛ lajɛlen o mana kɛ diɲɛ fan fan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna kajolo an b'a jira aw la k'a fɔ min ye tarata don n'o bɛnna sɛtanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma san ba fila ani san mugan ani saba kajolo nɛgɛ kanɲɛ tan ni wɔɔrɔ waati sanga bi saba bɔɲɔgɔn ko kunnafoni bɔra k'a bin ko min ye k'a dɔn k'a fɔ polisikɛ dɔ ale kɔni mugu ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ fatu ni polisikɛ in tɔgɔ de ye adjudant chef isaka kasiribe promotion 2003 ma don an b'a jira aw la k'a fɔ min ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ko cɛ kofɔlen a b'a yɛrɛ sɛni k'a yɛrɛ faga siɲɛ fɔlɔ la a tun b'a yɛrɛ sera k'a yɛrɛ faga nka o ma sira sɔrɔ o wulila joona ni ka taa n'a ye labitaniso la ka taa ka taa a furakɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ tarata don n'o bɛnna sɛtanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma san ba fila ani san mugan ani saba kɔnɔna na kasikan de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a balimaw a teriw a n'a limanaw ko min ye ni cɛ kofɔlen a donna ka so kɔnɔ k'a da sɔgɔ a yɛrɛ de la ka kisɛ ni k'o don a yɛrɛ kunkolo la min ye k'a dɔn k'a fɔ wele bilala kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu kɔni taar'a ta ka taa n'a ye kajolo sesɛrɛfu la nka a ma se ka bɔ o la mɔgɔw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka mun de kosɔn min ye adjudant chef isaka kasiribe a kɔni ye a yɛrɛ faga ɲininkali gɛlɛn min ni maa caman kɔni bɛ ka a sɛbɛntiɲɛni ka bisimila ka ɲɛsin o yɛrɛ ma an bɛ waati n'a fɔ sisan min isaka kasiribe ko min ye san ba fila ani san mugan ani saba n'an k'a ma ko promotion 2003 ko a taara kajolo nka tuma caman kɔni n'a jira k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ min ye isaka kasiribe k'i b'a sɔrɔ a bada a sigiɲɔgɔn caman a n'a baarakɛɲɔgɔn caman olu bilara a ɲɛ polisiya yɛrɛ kadiri kɔnɔna na min n'a kɛra sababu ko a yɛrɛ a y'a yɛrɛ faga nka nin waati na min kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni baara kɔni bɛ ka sɛmɛ se kan nka kunnafoni jɔnjɔn ma se ka di buna adamadenw ma mun de kosɔn min ye adjudant chef isaka kasiribe a kɔni mugu ci a yɛrɛ la a kɔni fatula ka muso kelen ani denyɛrɛnin to a kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka a hinɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa nara n'an taara nara an b'a jira la k'a fɔ dugu dɔ bɛ ko dili n'i ye dili kofɔ o ye sɛk sidi modibo kane olu ka dugu ye dugu min ni maaba caman olu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ dili an b'a jira la k'a fɔ k'a bɛ waati damadɔ min ye terorisiw n'an k'a ma ko maajugu olu kɔni taara bɛ ŋara kɔni da dilikaw da la nin waati in na nka an b'a jira aw la k'a fɔ ko dugu in ko barika de bɛ dugu in ko kojugu ani k'a dɔn k'a fɔ maa ɲuman caman olu bɛ dugu in yɛrɛ kolo jukɔrɔ o de kama ko sa saba olu kɔn bɔra ka terorisiw maa fila bɔɲɔgɔn ko k'olu kin k'u faga nka nin waati in na terorisiw kɔn bɛ k'u yɛrɛ ɲini ni sa kofɔlen kɔn bolo min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko sa ninnu bɛ bɔ ka mɔgɔw kin minnu kɔn bɛ ka minnu kɔn nana wara kɔn da dilikaw yɛrɛ kan sa ninnu bɛ mɔgɔw kin nka kɛrɛnkɛrɛnnenya terorisiw nka maa tɛ sa ninnu kɔn bɔ fan dɔn maa tɛ sa ninnu ye o ye fɛn min kɔn bala terorisiw la kosɛbɛ sabula olu kɔn bɛ ka fiɲɛ kɔn dɔrɔn waati na sabula a bɛ dɔgɔkun kelen a n'a kunkanfɛn bɔ terorisiw kɔn taara wara kɔn da dilikaw kɔn da la jagoya fanga ani wajibiya seli k'o bila olu kan dilikaw ma se ka kala don o ɲɛna ka bɛn ko in ma sabula olu b'a dɔn u bɛ diinɛ yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ maa jugu kɔn kan saw kɔn bɛ ka terorisiw kɔn sɛbɛkɔrɔ kin maa fila bɔɲɔgɔn olu kɔn fatula i k'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna a jirala k'a fɔ min terorisiw kɔni o kɔn bɛ ka o yɛrɛ ɲini an bɛ waati n'a fɔ sisan dilikaw fɛ yen dili filɛ nin ye nara marabolo kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye dili ko fɔ dɔrɔn o ye maaba kaburu caman dalen bɛ dili yɛrɛ dugu yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra nara kɔfɛ an bɛ na mawuludu yɛrɛ denwuli a kɛnɛ kan an b'a jira aw la k'a fɔ kunun min ye a seyidi sherif usumana madani hayidara ni ale ye mali haut conseil islamique maa ɲɛmaa a y'a dabɔ fili kɔrɔ ka kangari gɛlɛn ni k'o gosi ka di mali faamaw ma jango mali bɛ dankan min na bi bi in na fɔlɔfɔlɔ o kɛra bɛn ani kelenya ye malidenw ka se ka bɛn kelen ma ka ko to ɲɔgɔn ta la fo ka taa bila maa minnu kɔni bɛ fanga kɔni mara nin waati in na n'an k'u ma ko transisiɔn olu ka se ka jamana in hinɛ minɛ faso nafolo dunni u ka se k'o dabila jamana in kɔnɔna na fantanw niyɔrɔ u ka se k'o dabila jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ a ye wele bila asimi goyita a n'a ka gufɛrɛnama k'an bɛ waati min na fɔ sisan mali mako de bɛ bɛn ani kelenya ani laadiriya walasa jamana ka se ka lasuma a ye kangari fana di transition maa ɲɛmaaw ma k'a jira u la k'a fɔ an bɛ dɔ an bɛ waati min na fɔ sisan maa minnu kɔni bɛ reseau kɔni sanfɛ ka maabaw kɔni dɔgɔya ko kangari ka se ka da o ye jamana faamaw ka se ka fɛɛrɛ sigi dan ka se ka sigi o la ko kabi jamana in kɔnɔna na ko ala ye diɲɛ ma don o don maa dɔ de bɛ yen min bɛ sigi reseau kɔni sanfɛ ka mali karamɔgɔw mali maabaw mali dɔnnibaabaw o lagosi ko jamana maa ɲɛmaaw k'a lajɛ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa nin ko sugu ka se ka dabila ko n'o tɛ k'a bɛ ka dan kɛ an bɛ waati na fɔ ɔ, sisan halisa o mawuludu yɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ to yen an b'a jira aw la k'a fɔ min ye porofesɛri kilema danbele ale min ni maa tɛ a kofɔ maa ye bi an bɛ don min na fɔ bi bi na an b'a jira aw la k'a fɔ porofesɛri kilema danbele a taara mawuludu yɛrɛ o kɛnɛ kan n'o ye a seyidi sherif usumani madani hayidara ale ka mawuludu yɛrɛ a kɛnɛ kan min n'a kɛra kunu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a denwuli an b'a jira aw la k'a fɔ porofesɛri kilema danbele a y'a damakasi mali maaɲɛmaw fɛ k'a ɲini mali haut conseil islamique maaɲɛma fɛ n'o ye a seyidi sherif usumani madani hayidara a k'a fɔ mali faamaw ɲɛna min ye jamana sonyɛli i k'a dɔn k'a fɔ o ka se k'o dabila ko n'o tɛ ko jamana sonyɛli a ma se ka ban fɔlɔ abada hali diɲɛ ma don o don hali sini ko min ye jamana ko jamana maaɲɛmaw ye k'u bɛ ka sonyɛli kɔni kɛ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a ɲini a seyidi sherif usumani madani hayidara fɛ a k'a fɔ mali faamaw ɲɛna k'o ka sabali o ka se ka dabɔ sonyɛli la o fɔlen o taara maa caman dimi sira fɛ sabula caman kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko jamana bɛ dankan min na bi bi na ko a ma dogo maa si la hali n'a ma ɲɛ ko lakana kɔni bɛ ka sabati nka ko jamana foroba nafolo ko maa dɔ de bɛ yen minnu kɔni bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dun an bɛ don min na fɔ bi bi na n'a kɔni bɛ ka maa caman kɔni kamanagan porofesɛri kilema danbele a ma dan o ma tuguni a y'a ɲini malidenw fɛ ko foyi tɛ bɛn bɔ ko jamana faamaw k'a lajɛ ka malidenw ɲini wele k'u sigi walasa an ka bɛn kelen ma walasa jamana mankan a ka se ka suma an bɛ don min na fo bi bi in na jango san ba fila ani san mugan ani saba o bɛ ɲini ka se a banda ma bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana saba minnu kɔn jɛnna ka alliance sigi n'o ye mali Niger ani Burkina Faso an b'a jira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔn ye gosili sɛbɛkɔrɔ gosili ni k'o da terroriste kɔn kan minnu tun bɛ ka o ɲa kɔn da Niger dancɛw ani Mali dancɛw la ninnu jamana saba o y'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɔn bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula ko kabi waati jan Mali ani Niger ni Burkina o tun bɛ ka laɲini sabati nka a tun ma se ka sabati nka nin waati na olu kɔn bɛ se k'a fɔ ko tabarikala terroriste kɔni o tun bɛ k'o de ɲini nin waati na o y'o gɛn k'o sɛbɛkɔrɔ gɛn fo ka t'o bila Mali ani k'a dɔn k'a fɔ eh, Mauritanie dancɛw la fo ka taa bila tuguni k'a daminɛ Niger ka taa bila Niger dancɛw la fo ka taa bila min ye Burkina ani Niger dancɛ o y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na terroriste maaba caman olu kɔn fatula nin kɛlɛ yɛrɛ o kɔnɔna na min ye alliance saba Mali Niger ani Burkina Faso hali n'a sigili kɔn ma se ka ja maa dɔw kɔni olu tun bɛ k'a lagosi a fɔlɔfɔlɔ o ye Faransi ani CEDEAO fo ka taa bila Union africaine ma nin ko ma taa olu jimi sira fɛ abada nka an b'a jira k'a fɔ ninnu jamana saba jamanakɔnɔdenw jɛnna k'a jira k'a fɔ nin waati in na k'olu kɔni bɛ se ka da ka sunɔgɔ k'a sababu kɛ olu ka kɛlɛkɛcɛw ye k'a dɔn k'a fɔ u ka farin nin waati in na k'a sababu kɛ o bɛ ka dan sigi maa jugu la minnu kɔni bɛ ka jagoya sariya ani jagoya fanga ni k'a bila sibilakaw kan ko min ni ala ta yɛrɛ tɛ bɛn abada yanni ka to an ka bɔ bi bamanan kunnafoni kɔnɔna na an b'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jamukan yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye sirakɔrɔ morikɛ kelen ye dabula tarawele an b'a fo ale bɛ k'an dɛmɛ jamukan in kɔnɔ kosɛbɛ a filanan min ye dolo créateur uma jara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani k'a barikada sabula ale ye dolo kalan k'a ɲɛɲini k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ